ndị be anyị ndewonụ otego m kwuru na m ma na-ekwuzi okwu na soshal midia mana ọ wụ ihe pụta eleba ya anya unu hụrụ ihe mere na mbọsị gara aga na Owerri a ma na South East ka ka nke Owerri a bịara kpọpee correctional center prison ebe ndị a tụrụ nga na-anọ mgbe ihe a mere ọtụtụ ndị mmadụ pụtara na-asị na ọ bụ IPOB ọ bụ ESN ọ bụ unknown gunmen a na-ebo ya Nnamdi Kanu mana e nwere ka ọ bịa ruzie igbo bụ igbo aghọta ebe a na-aga tutu ihe eme some gọvanọs ụmụnne anyị apụtago sị bụ na IPOB ọ bụ Nnamdi Kanu ọ bụ nke a mee nke a mana mgbe o ruru onye ọbụla apụta sị na ọ bụrọzị Nnamdi Kanu mụnwa esolu ọkpọ ihe ọjọọ niile Nnamdi Kanu mere m n'ụwa a m pụta sị ọ bụrọ ya nwa ọ ihe a ka onye ọwụna kwesịrị ịnọtụ jụọ kedu ihe mere ihe dị otu a the whole south east governors within few hours echenje ihe ha na-ekwubu sị na ọ bụrọzị na ọ bụ bandits na ọ bụrọ ipob ọ bụrọ esn ọ bụrọ Nnamdi Kanu ọ bụ bandits e nwe onye nọkata jụọ sị kee ụdị mgbanwe a gbanwe maka na ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu ma ihe na-abịa na intaviu ndị mụ na BBC kwuru mgbe unu esi alụ ya ka ọkụ ebe ahụ mana nke aha ka unu fụrụ ọtụtụ n'ime unu ama how many embassy ọfishals kpọrọ m ọ wụ ihe ndị a ka ọ kwesịrị na-ekwu unu ama embassy ọfishals one kpọrọ m jụọ m ebumnobi m na ihe mere n'Owerri m agwa na ọ bụrọ Nnamdi Kanu na ọ bụrọ ESN ọ bụrọ IPOB maka ha ma ebe ha na-aga Naijiria ma ebe ha na-aga unu nụ ihe mere n'Odi unu nụ ihe mere na Zaki Biam ihe a ka a na-achọ ikechi ikekọta wee kpochapụ ala Igbo mana kekwa ha na-eme n'ebe onye sị ya na-azọ ndị Igbo ndụ pụtaziri sị na ala Igbo ga-adị ka Somalia kee ihe a na-ekwuzi ọ chọrọ ka ala Igbo dịka Somalia ma anyị ama ekwe ka ala Igbo dịka Somalia ọ ya kpatalụ ma ọ wụ ya melụ ma ọ wụ ya melụ a sị ọ wụ ya melụ ya maka anyị chọọ ka ala Igbo dịka Somalia ala Igbo dịka Somalia kekwa ndị ga-ebizi n'ala Igbo ma na Biafra ọ bụ unu ọ hụnugo ebe ọ na-abụ egbuo onye army ofu onye pụta sị ọ ya gburu nọ ESN egbuo onye polis ọ sị na ọ ya gburu a nọta ọ sị sị na ọ ha unknown soldiers unknown gunmen na-epraise ha na ya sị ekpeere ha ekpere on social media i che na agbachigo nkịtị na nkịtị ahụ agbachigo nkịtị ọma a na-achọ collaboration ka a taa ya ya ọ kwụsị na ọgụ nwa ka a bịa kpochapụ ndị Igbo anyị sị na ọ gaghị eme ama m mmadụ ole n'ime unu mbọsị ahụ ndị eh, embassy officials kpọrọ jụọ anyị na na Owerri na Igbo mana ha kpọrọ m ị mara nke a ị marọ nke ọzọ okay unu ịma ka ịma ndị pụta ha na-ekwu mana ihe unu ga-aghọta bụ onye nọ n'ime ọhịa ka ọhịa ka eche tutu echie m Ijele ndị Igbo enwere iyi m ṅụrụ na ama m akwahu ọbara onye Igbo ọwụna ama m anọ ebe a na-akpa nkata ịkwahu ọbara onye Igbo ọbụla n'agbanyeghị ihe ọjọọ niile Nnamdi mere m Nnamdi Kanu mere m a sị ka egbuo ya taa m ga-apụta sị aga egbu ya enweghị ihe o mere maka na ọnọdụ m dịka Ijele ndị Igbo ihe ọwụna o mere m nọ m n'obi mana ama m apụta taa sị na a ga-egbu ya m sị ka egbuo ya maka na o mere m ihe ọjọọ mba m ga-afụ ya dịka onye Igbo m ṅụrụ iyi na m ga-protect ndị anụwa na-eme ihe a unknown gunmen asịkwa ESN asị IPOB asịrọ abịara igbu ndị Igbo ọ bụ ụsụ nwa ka ga-egburu ihe mere na Odi ụlọ afọ ya kpochapụ Odi ndị gburu ndị polis ma ndị amị adịghị mmadụ one abịa kpochapụ the whole town gaa na Zaki Biam the same thing ọ ya ka anyị na-asụ ka onye na-ekwu okwu ya ma ihe ọ na-ekwu onye na-eche eche ya ma ihe ọ na-eche ọ bụrụ na anọkata ndị niile na-akparị na-akpọ iyi pụta chigha asụsụ mbanụ ọwụ ụgwụnwa ọ bụ ọbara nwanne ka eji na-ekwu ya maka na o metụ n'anya o mee n'imi blood is thicker than water on that strength ka m jikwa na-asị na ESN nọ na internet social media mana unu chọrọ ka m sị ESN bụ ha na-egbusi ndị amị na ndị polisi ha nọ na Ebonyi nọrọ ebe niile ha nọ ha wụ 100 million ọ bụrụ na ọ ha na-egbusi ndị amị na ndị polisi ka unu na-eme na unu kwere na ọwụ unu egbuola ndị amị ole dị otu a ha gaala to heaven Chukwu ekpele ha ikpe unu che na Nigeria nụcha ya ha agbachie nkịtị mana enwe ndị a na-asọ enwe ihe a na-asọ confirmation a ka anyị na-achọghị inye ka abịa kpochapụ ha n'Igbo Nigeria notwithstanding na Nnamdi Kanu nọ Germany o ma na London ma na America Nigeria nwere extradition treaty with all these countries ọwụ na ha chọrọ tata na ị ga-abata Nigeria today ha bata bata application enweghị ọzọ no matter it's there already ihe ọzọ unu ga-aghọta bụ ihe niile unu na-eme the intelligence akọvasiala ihe niile ma unu ọ dị 10 unu ọ dị ọkpọ m billion ma unu gburu mmadụ ma unu egburo ma nke unu mere ma nke unu na-eme unu kwere na ọwụ unu mere intelligence akọvachala ya unu nwụrụ ama ha ma ndị polis na ndị amị ma ebe niile unu nọ m na-agwa ya unu azụ onye Igbo kwa Igbo ka m na-asụ ha ma ebe niile unu nọ ma ebe a na-eme training ma ebe a na-agwọ ọgwụ ma ebe a na-eme nka ha ma ha just gbachie nkịtị mana n'ebe a sị na achọzi ime ala igbo ka ọ dị ka somalia unu ma na onye na-ekwu na ya chọrọ ime ala igbo ka ọ dị ka somalia ihe o bu n'obi ma ọ wụ igbo ka ọ na-azọ nke a kịta ahụ unu abanyeziri bank robbery nke a banyere ụnyaahụ bank robbery nsogbu anọ unu jisi ike mana e nwe ka a ga-esi megide ọsọ mpi ya ata arụ mana mgbe mmiri a ga-ezo ndị ga-anwụnụ ọ kwa ndị Igbo mana ị nọ eche sị onye sị ya ga-eme ala Igbo dị ka Somalia ọ ihe ọma ọ iche ọma ka ọ na-echere ndị Igbo I have nothing against Nnamdi Kanu mụwa kpọpụtara gị ama m your capacity ama m ihe ị ga-emenwu I know your capacity. I know your capacity. Dike anaghị ekwu ihe ọ ga-eme. Dike anaghị ekwu ihe ọ na-eme. Ile nke bụ a pụta e gbuo mmadụ enigwe a. Ọ gị na ọ gịnwa gburu, ka ị pụta sị na ọ gịnwa gburu. Ka ihe chọrọ, ma ọ bụrụ ihe gbasara ndị army na ndị police e gbuo gị asị na ọ gịnwa gburu. ị chọ ka a bịa kpochapụ ndị Igbo and ndị niile a na-apụta na social media e nye ha obere ego ha na-ede ihe ọ sọrọ ha na social media anaghị eche echiche sị kedu ebe anyị na-aga kedu ihe anyị chọrọ okwu Biafra e tiego ya n'akụkụ a na-ekwuzi okwu Biafra onye na-egbu mmadụ na-egbu chọrọ ka e nwee Somalia ọ Biafra ka ọ na-ekwu okwu ya a na-ekwuzi okwu unknown gunmen na ESN ugbu a ọ wụzi unknown DSS mana ọ bụrụ ya ọ wụ ka e si enweta ya a bịagodu taa sị na a chọrọ inwe referendum maka Biafra unu ama nweta 10 percent in that referendum I bet with my life you can never get it without the elite ka ka e si enwekwa ya ka ebe ka e si enweta ya the elites decide they determine how it goes believe it or leave it unless ị marọ ihe ị na-eme unless ị bụrọ eh, eh, eh, student of political science check na ma ka ọ dị possible ọ bụghị anyị ga-abịa ikwu anyị na-ekwu okwu Biafra ndị na-emekwa ihe Biafra na-eme unu lee ka ka m dị anyị na-akwado maka CONIFA May ọnwa na-abịa abịa ka anyị na-aga CONIFA Tanzania aka emu- aka ya aka anyị ka agawana by now ọ maka ọnwụ Tanzanian president a sị ka e nye ya some grace ọ Biafra ka anyị ji aga ihe a tracksuit zi m complete anyị ji aga ebe ahụ ọ Biafra ka anyị ji aga mana unu bịa unu ewere Biafra na-akpọghachi azụ so na-eme ESN unknown gunmen this and that ebee ka ị na-eme nke ahụ ka ihe ị na-achọ Biafra kedụ ka eke esi enweta ya through unknown gunmen, unknown DSS, ESN. Ọ bụrụ na eziokwu eziokwu na ị chọrọ peace na ala Igbo, security na ala Igbo, ị ga finance wu ya. ESN ọ dị mmadụ ole mmadụ ole ka ị ga-ejiwu e-secure security n'ala Igbo assuming na ị nwere 10 million ka eke esi enyewu ha nri ka eke esi akwụ ha ụgwọ ọnwa ka esi akụsị ka eke esi egoro ha egbe ka eke esi egotara ha ụgbọala ebee ka ha ga-ebi mana ndị governors ga-emewu ya maka ha na-receive allocation every month from Abuja they can sustain it but gụnwa ama sustainwu ya ọ ihe kpatara m ji sị na m supportụrụ governors maka ọ ha wụ ndị nwe the legitimacy imewu ya the capacity imewu ya the finance imewu ya i nwerọ ya ị ga-emewu ya asịgo m na aga m eweta 5000 people to help nwa wetakwa ha 5000 people ọ bụrụ 10 e nye ya ndị governors ọ bụrụ ị chọrọ ọdịmma ndị Igbo onye ọbụla agawa hapụrụ ndị governors agwụta men ha ga-anọ mana ị chọ ka ọ bụrụ gụnwa ka a na-eto gị n'ụwa niile as a leader of the whole planet earth ọ ga-ekwe omume the answer is capital no ihe niile ị na-eme gị ajụọ onwe gị ma ọ ga-ekwe omume ị pụta ị sị na ị ga-egbu onye a gbuo onye a gbuo onye a gbuo onye a i gbusịa onye ọbụla gị na-eme ị pụtara na-ethreaten na-ethreaten onye ọwụna maka na onye ahụ ị sị na ị ga-egbu ya, ma ka o si wee kwadobe at this age m nọ now 62 to 63 i che na ihe ga na-atụ Ụwazuruike egwu taa bụ ọnwụ tutu m ebido ihe gbasara biafra na 1999 amago m na m ga-anwụ untimely death asigngo m ya na m ga-anwụ untimely death enwe mgbe m chere na m ga-adị ndụ ruo taa mana chukwu do m ndụ ruo taa so ife mmadụ ịpụta sị na ị ga-egbu m it makes me laugh Mahatma Gandhi was assassinated e gbu Mahatma Gandhi at the age of 77 kee ndị gburu ya ọ ndị be ha ndị Hindus his tribe kee ihe e ji gbuo ya na o mere allow Pakistan to go Hindus chọrọ ka Britain hapụ ha ka ha laa nwee independence but ha chọọ ka Pakistan nwee independence ịfụna ka o si dị so if Gandhi could die out of, out of assassination or through assassination why can't I die through assassination too enweghị ihe ọ mean to me so don't threaten me and the guy ama egbudi ya sef maka ama m capacity ị ma egbu ya ị ma egbu Ụwazuruike ọ chukwu ga-egbu m mụ nwa enwerọ capacity igbu even anybody unless ọ chukwu sị a ga-egbu onye ahụ ihe m na-agwa ndị igbo bụ ihe niile a na-eme maka ọdịmma ndị igbo mana ndị igbo ga-eji aka ha cheke onye chọrọ ọdịmma ha ọ bụ onye chọrọ somalia na ala igbo ka ọ bụ onye chọrọ security for ndị igbo onye chọrọ somalia chọrọ ka ọ bụrụ ya nwa isi ọbụla ọ chọrọ egbue, Somalia abata ajụ ajụ na ihe o kwuru Somalia abata egbuo onye ọbụla mana ọ gaghị eme ya otu ahụ ndụ ndị Igbo ka anyị na-azọ onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme kpachara anya ya ma ụnụ soldiers ma ụnụ policemen ma ụnụ DSS onye ọbụla kpachara anya ya the reckoning day will come mmiri a ga-ezo mgbe ọ ga-ama onye ọbụla ga-asị hey a sịkwa na a ma a ka-akwụsị ihe dị otu a